Agus anois ar an líne tá Cillian Breathnach, Bainisteoir Raidió Fáilte i mBéal Feirste. A Chillian, tuigim go bhfuil tú i do Bhainisteoir Raidió Fáilte ar feadh bliain nó bliain go leith anuas. Sula labhraíonn muid faoi chúrsaí agus todhchaí an stáisiúin go ginearálta, an féidir leat beagáinín a inse dom faoi do chúlra agus ansin a inse dom conas atá ag éirí leat mar Bhainisteoir do Raidió Fáilte?
Cinnte, bhuel, thosaigh mé féin amach i ndiaidh domh scoil agus ollscoil a chríochnú, chuaigh mé i dtreo na múinteoireachta so chaith mé thar a bheith, fiche bliain ag teagasc ins an seomra ranga. Bhí mé ag teagasc na Gaeilge agus bhí mé ag teagasc cúpla ábhar eile ach bhí mé ag taisteal ón Eaglais sráidbhaile beag i gContae Thír Eoghain ar feadh tamaillín go Dún Phádraig, turas a bhí 55 míle gach bealach. Ansin bhog mé go Béal Feirste agus ansin sé, creid nó ná creid é, bhí sé ag glacadh i bhfad níos mó ama taisteal amach ansin agus ní raibh i gceist ach 25 míle. So, go díreach, bhí mé ar mo bhealach amach maidin amháin agus.

gur gur athraigh mé cineál meon s'agam maidir leis an mhúinteoireacht roimhe sin ach sin an an píosa taoi a bhris droim an an an an chamaill más maith leat. Ansin chonaic mé go raibh post ann i mBéal Feirste féin in áit darbh ainm Ionad Uíbh Eachach, ionad pobail agus ionad teaghlaigh a bhíonn ag feidhmniú trí mheán na Gaeilge agus is dócha gur sin an rud a bhí do mo mhealladh. Bhí mé ag iarraidh mo shaol a chaitheamh trí mheán na Gaeilge agus leis an scoil ina raibh mé, ní raibh mé ach ag caint i nGaeilge nó ag teagasc na Gaeilge le linn lá scoile. Ach cé go bhfuil Gaeilge ag mé féin agus bean a' tí agus anois mac s'againne atá ag freastal ar Ghaelscoil, Shocraigh mé go raibh mé ag iarraidh a bheith níos congaraí don bhaile insan áit oibre agus go raibh mé ag iarraidh a bheith ag feidhmniú trí mheán na Gaeilge ar fad. So chaith mé b'fhéidir cúpla bliain, cúpla bliain go leith is dócha, le Ionad Uíbh Eachach ansin mar Oifigeach Forbartha Gaeilge agus bhí mé ag reachtáil ranganna, ranganna scrúdaithe, cineál eh, Cúrsaí cultúrtha is dócha, léachtanna agus gach rud mar sin, turais. Agus ansin, ag an am sin, bhí mé i mo chraoltóir deonach le Raidió Fáilte agus ansin nuair a chonaic mé go raibh an post ann, shocraigh mé ar chur isteach air. Díreach roimhe sin, bhí mé díreach críochnaithe le cúrsa bainistíochta anseo, cúrsa. Leibhéal a 5, i mBainistíocht agus i gCeannaireacht agus mhothaigh mé, bhuel, sure, cuirfidh mé isteach air seo agus feicfidh mé. So, rinne mé an t-agallamh le linn na dianghlasála thar Zoom agus bhí cur i láthair agus gach rud mar sin le déanamh agam agus d'éirigh liom agus thosaigh mé ar an t-aonú lá déag de mhí Eanáir, 2021. Um, so, sin, sin an uair, is dócha go dtig leat a rá, i gcionn coicíse beidh mé anseo bliain go leith. ag feidhmniú mar bhainisteoir i Raidió Fáilte. Tá tú ag baint taitneamh as an jab, an bhfuil? Ó, tá mé. Bhfuil fhios agat, níor shíl mé agus mé ag toiseacht amach ag teagasc go mbeinn ábalta a bheith ag feidhmniú go hiomlán trí mheán na Gaeilge ach tá anois agus níl áit ar bith níos fearr ná Iarthar Bhéal Feirste le bheith ag feidhmniú in earnáil na Gaeilge. Tá an oiread sin grúpaí agus eagraíochtaí agus ionaid pobail agus ionaid Ghaeilge ann a bhíonn ag feidhmniú go hiomlán trí mheán na Gaeilge agus is dócha ní fhaigheann tú sin i mórán áiteanna taobh amuigh den Ghaeltacht féin nó taobh amuigh de na ceantracha Gaeltachta seachas b'fhéidir Gaillimh nó Leitir Ceanainn nó áiteanna mar sin. Tá's agam go bhfuil rudaí ag, ag fás agus ag méadú rud beag i mBaile Átha Cliath ach tá mé sásta in san áit ina bhfuil mé ag cur fúm agus iontach sásta go bhfuair mé an post anseo i gcroílár Bhéal Feirste agus eh foghlaimíonn tú cuid mhaith agus buaileann tú le cuid mhaith daoine agus is maith an rud is dócha nuair a bhí mé ag ag roghnú mo chuid ábhar ins an ollscoil gur, go ndearna mé comhchéim leis an Ghaeilge agus na Meáin Chumarsáide so bhí fhios agam i gcónaí go raibh mé ag iarraidh pilleadh ar rud éigin nó rud de shaghas éigin a bhaineann leis na meáin so tá mé sásta go bhfuil mé leis an raidió agus tugann sé go leor eh deiseanna duit a bheith os comhair micreafón nó a bheith ag caint le daoine maidir le maoiniú a fháil agus bíonn tú ag plé le cuid mhaith gréithe agus tú i mbun an stáisiúin agus tá neart foghlama agam ó thosaigh mé anseo maidir le foirgneamh a reachtáil agus a bhainistiú agus is dócha gur sin ceann de na rudaí is úire a bhí le foghlaim agam féin, ní raibh mé féin riamh freagrach as foirgneamh, rud atá, dualgas atá agam anois agus in amanna bíonn sé dúshlánach, bíonn tú ag plé le cuid mhaith fó-chonraitheoirí agus rudaí mar sin ach, agus comhlachtaí a éascaíonn seirbhísí ar leith dúinn ach den chuid is mó bíonn, bíonn cineál. turas nó bóthar mín ann. Ní bhíonn mórán casadh nó cor ins an bhóthar, caithfidh mé a rá, so tá mé iontach, iontach sásta. Ok, luaigh tú go bhfuil eagraíochtaí, roinnt eagraíochtaí eile i mBéal Feirste Thoir a obríonn trí Ghaeilge freisin. Tá sibh sa Cheathrú Ghaeltachta i mBéal Feirste aitheanta mar Líonra Gaeilge anois, nach bhfuil?
Tá, cinnte, agus fiú nuair a labhrann daoine fá líonra Gaeilge atá anois i réim anseo i mBéal Feirste, sa chéad dul síos, bhí siad ag caint ar Iarthar Bhéal Feirste ach mar is eol do gach uile duine, tá i bhfad níos mó grúpaí fud fad na cathrach. Tá tú ag caint ar, mar shampla, Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain atá i mbéal dorais liomsa i dtuaisceart na cathrach. Tá Turas ansin in oirthear na cathrach, áit a bhfuil Linda Ervine agus Aodán Mac Séafraidh agus daoine mar sin i mbun rudaí a bhainistiú. Agus fiú ins na ceantracha máguaird, Tá leithéidí 'Croí Éanna', atá amuigh in aice le Glengormley, sin is dócha an baile mór is mó atá díreach in aice linn, an áit is cóngaraí do Bhéal Feirste, tá's agam go bhfuil Lios na gCearrbhach ann ach tá Glengormley níos cóngaraí dúinn agus tá Gaelscoil acu amuigh ansin, tá Croí Éanna, sin an grúpa Gaeilge nó an grúpa pobail, más maith leat, a bhíonn ag feidhmniú trí mheán na Gaeilge agus tá an oiread sin ionaid pobail nach mbíonn an Ghaeilge mar phríomhtheanga acu ach bíonn siad ag tabhairt isteach cuid mhaith imeachtaí agus éascaíonn siad cuid mhaith imeachtaí trí mheán na Gaeilge. So tá an Ghaeilge beo i mBéal Feirste, tá is dócha má thosaíonn tú ag Sráid Chaisleáin, sin an tsráid is cóngaraí díreach i lár na cathrach dúinne. Tosnaíonn an ceathrú Gaeltachta ansin thiocfadh leat a rá nó sin dorchla na ceathrún Gaeltachta. Téann sé b'fhéidir dhá mhíle dhá mhíle go leith suas go ceantar darb ainm Cill Uaighe nó Twinbrook, áit a bhfuil scoil agus Ionad na Fuiseoige ann. Agus dar ndóigh tá neart áiteanna eile ar an bhóthar chomh maith agus príomhbhóthar na bhFál is dócha ar a bhfuil mé ag caint agus sin an ceathrú Gaeltachta do thurasóir nó cuairteoir ar bith má thosaíonn tú do thuras. nó de chamchuairt ag Raidió Fáilte, tá b'fhéidir dhá mhíle go leith de bhóthar nó de shiúlóid le déanamh agat go dtí go mbaineann tú Cill Uaighe amach. OK, just chun caint faoi thodhchaí an stáisiúin, labhair mé le Fergus Ó hÍr agus Eoin Ó Néill ar raidió cheana féin faoi seo, ach tá smaointí láidire agaibh maidir le todhchaí an stáisiúin, nach bhfuil? Tá, cinnte.
Is dócha an bhunchloch nó an dúshraith atá againne anseo, is stáisiún raidió pobail muid a bhíonn ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge. Sin príomhchuspóir s'againne, go bhfuil muid ag éascú agus ag soláthar seirbhísí raidió pobail trí mheán na Gaeilge agus sin príomhtheanga an tí anseo. Nuair a labhrann muid faoi sheirbhísí an raidió. Má thosaím ag barr an tí, nó an barr an fhoirgnimh atá againn anseo, tá stiúideo taifeadta ceoil againn thuas ansin. Tá muid ag obair air i láthair na huaire. Tá sé, tá muid leath bealaigh fríd uirlisí nua a cheannacht agus a lonnú insan stiúideo sin le go mbeidh daoine ceoltóirí, amhránaithe, bannaí ceoil, cibé, em, ábalta a theacht isteach agus gan rud ar bith a thabhairt leo, go mbeidh siad ábalta siúl isteach ins an stiúideo sin agus a bheith ag taifeadadh leo. Em, taobh leis an stiúideo sin tá seomra stiúrtha againn, eh, áit ina mbeidh muid ábalta an taifeadadh a dhéanamh nó smacht a bheith againn ar an taifeadadh. Em, cúpla rud atá déanta againn thuas ins an stiúideo sin ná bhí cuairteoirí, eh, againn ó Albain agus eh, bhí siad ar camchuairt, camchuairt na nGael, bhí siad ag dul thart an tuaisceart den chuid is mó, bhí siad i nDún na nGall ach d'fhan siad den chuid is mó ins na Sé Chontae agus Joy Dunlop, Séimí Mac Dónaill, beirt Albanach agus ansin fear atá ag cur faoi le tamall fada in Albain ach is Éireannach é Brian Ó hEadhra agus bhí siadsan anseo agus an cineál rud a bhí siad ábalta a dhéanamh agus ba mhaith linne forbairt a dhéanamh air ná gur tháinig siad isteach le haghaidh uair a chloig agus idir chaint agus ceoil agus amhránaíochta rinne siad Rud iontach nádúrtha, má thuigeann tú mé. Bhog siad ón chaint go dtí an ceol agus ar ais go dtí an chaint go hiontach nádúrtha agus bhí muid ábalta clár mór speisialta a dhéanamh as sin. Is dócha go bhfuil muid ag iarraidh bogadh ar aghaidh leis sin le grúpaí ceoil áitiúla a mhealladh isteach agus tá muid ag plé le dream i lár an bhaile darbh ainm The Oh Yeah Centre. Sin. Grúpa atá maoinithe, sílim, ag an Chomhairle Ealaíon anseo le grúpaí, bannaí ceoil áitiúla a fhorbairt agus a chur chun cinn agus tá Gaeilgeoir den scoith, bean den scoith istigh ansin a bhfuil sean-aithne agam uirthi, Caoimhe Ní Chathail, tá sise i mbun. cineál tionscadal leis na daoine óga, bhuel, níos mó ná tionscadal amháin, ceann de na tionscadail ar a bhfuil sise i mbun ná bannaí ceoil óga a fhorbairt agus a chur chun cinn ach chomh maith leis sin tá, bíonn sí ag plé le daoine a bhfuil aois áirithe bainte amach acu agus bhí sí ag míniú dúinn inné nó cúpla lá ó shin go mbíonn ceoltóirí ann, b'fhéidir thar caoga fiú, ar aghaidh agus bíonn siad ag streachailt le gigeanna a fháil so bíonn siadsan ag plé leo le, le gigeanna a fháil agus tá muidinne ag iarraidh cineál, comhthionscadal a bhunú leo le go mbeidh gach duine a théann isteach chuig an Oh Yeah Centre ábalta theacht chuig stiúideo s'againne agus a bheith ag plé le b'fhéidir albam a chur le chéile nó rud éigin mar sin ach rud níos fearr arís ná go bhfuil neart Gaeilgeoirí a tháinig fríd an Ghaeloideachas ins na bannaí ceoil sin. So, tá muid ag dúil go mór le toiseacht ar sin gan mhoill. Ar an darna urlár anseo, sin b'fhéidir an áit is gníomhaí atá againne. Tá trí stiúideo ansin. Tá stiúideo traenála ann. Sin áit a mbíonn an t-oifigeach traenála s'againne, Dónal Mac Murchaidh, ag plé le ábhar traenálaí. Tagann siad isteach, bíonn siad ag freastal ar chúrsaí s'againne, cúrsaí a thosaíonn le, is dócha, tá cúig leibhéal againn agus más maith leat, tosaíonn daoine, duine ar bith nach bhfuil taithí ar bith acu, déanann siad cineál bunchúrsa i scileanna raidió, léiriúcháin agus craolacháin agus ansin nuair a bhíonn sé sin bainte amach acu, tá cineál cúrsa, idirmheánach ann agus tá cúpla céim leis sin agus ansin téann siad ar aghaidh agus bíonn siad ag plé leis an ardchúrsa agus insan ardchúrsa an rud a tharlaíonn ná go mbíonn an craoltóir deonach sin ábalta dul isteach sa stiúideo an seó s'acu a thaifeadadh, a réamhthaifeadadh nó é a dhéanamh beo agus ansin theacht amach agus an eagarthóireacht a dhéanamh ar an chlár s'acu. So, Tarlaíonn sé sin uilig, den chuid is mó, ar an darna urlár. Tá seomra mór fada againn, a bhí ina sheomra boird ach le linn Covid bhí orainn daoine a bhogadh amach as na hoifigí agus iad a athlonnú in áiteanna eile insan fhoirgneamh so is dócha go dtiocfadh leat a rá gur seomra ranga é don chraoltóireacht agus do na cúrsaí traenála sin. Agus ar an urlár sin fosta tá stiúideo deas againn maidir le podchraolta nó plé phainéil a thabhairt isteach. Tá tábla deas ann go dtig le b'fhéidir seachtar nó ochtar suí thart air agus é a bheith, bíonn an seomra sin stiúrtha ag stiúideo beag eile áit a bhfuil na cas, an caschlár s'againn nó na decks agus is maith le cuid de na, tá b'fhéidir trí, triúr nó ceathrar craoltóir a thagann isteach agus bíonn siadsan ag plé don chuid is mó nó go hiomlán le ceirníní, fadcheirníní nó vinyl agus is breá leo é sin a dhéanamh agus Ar an chéad urlár, sin an áit a bhfuil an riaracháin uilig ar fad déanta, áit a bhfuil oifig s'agamsa, tá bainisteoir airgeadais agus riaracháin againn, Máire Nic Fhionnachtaigh, agus tá oifig s'aici anseo. Tá cúpla oifig mhór ann, áit a mbíonn. deis ag craoltóirí deonacha teacht isteach agus cupán caife nó tae a fháil agus suí síos agus a bheith ag caint leis an fhoireann agus ar an taobh eile tá stiúideo beo againn, an príomhstiúideo, agus taobh leis sin tá an oifig nuachta nó an oifig chraoltóireachta agus déantar an chuid is mó den sceidealú ansin agus sin áit a mbíonn an fhoireann nuachta ag obair so bíonn i gcónaí beocht in san áit. Ar an bhunurlár ansin sin áit a bhfuil spás imeachtaí s'againn. Tá an foirgneamh é féin tógtha i gceantar darbh ainm The Pound Loney, cineál sean-ainm Albanach. Focal Albanach, loney, is dócha gur lána atá i gceist, nó bóithrín beag, a chuaigh isteach go dtí lár an bhaile go dtí an margadh, áit ar díoladh na beithí, tá a fhios agat na ba agus na caoirigh agus gach rud, agus blianta ó shin ní raibh cead ag beithí a bheith taobh istigh de limistéar na cathrach ach ab é ar laethe an mhargaidh. So, Tugtar an Pound Loney mar a chuaigh siad isteach chuig an municipal pound agus d'fhan siad ansin go dtí go raibh cead acu dul isteach. So tógadh an foirgneamh Raidió Fáilte, Stáisiún Raidió Fáilte, ar an cheantar sin. So tugann muid an Lonnán ar an spás imeachtaí thíos staighre, sin áit a mbíonn cainteanna agus seóanna agus ceolchoirmeacha agus rudaí mar sin. Bíonn craoltaí beo ag dul amach, mar shampla, maidin amárach beidh seó á dhéanamh againn idir a deich agus a dó dhéag beo ar maidin agus an cineál leagan amach atá ann tá tolg againn agus b'fhéidir ceathrar nó cúigear cathaoir uilleach agus bíonn muid ábalta daoine a lonnú ansin agus go leor spás acu agus nuair a bhíonn, sé sin, an seó beo ag dul ar aghaidh tá an caifé a bhíonn ar an urlár céanna agus osclaíonn sé isteach go dtí an seomra sin so bíonn daoine ábalta, mar shampla, bhain muid triail as an tseachtain seo caite, bhí daoine ábalta theacht isteach agus bheith ag amharc ar an seó beo seo á dhéanamh againn. agus iad ag baint sult as an chaife s'acu agus mar a dúirt mé an caifé féin an t-ainm atá air ná an Lon Dubh so má bhíonn cuairteoir ar bith nó turasóir ar bith ag teacht ó Bhaile Átha Cliath mar shampla nó áit ar bith ins an deisceart go Béal Feirste siúil amach as an baile mór Béal Feirste agus buailfidh tú le stáisiún Raidió Fáilte thart fá chéad slat ó lár a' bhaile agus ansin beidh fáilte, mar a dúirt mé, roimh achan uile duine isteach ins an chaifé agus dúradh linn ag turasóirí ón mhór-roinn, daoine ón Iodáil agus daoine ón Fhrainc go raibh an caife is deise againn, tá, faigheann muid caife s'againne ó chomhlacht darbh ainm White Star agus caithfidh mise a rá go bhfuil sé ar an chaife is deise dár bhlais mise riamh. So bíonn, is dócha gur caifé, caifelann atá ann agus bíonn smailceanna agus bíonn i gcónaí rogha te againn. So bíonn daoine ábalta lón deas a fháil nó ceapaire nó panini, rud éigin mar sin. Agus tá sin ag dul go maith ach, tá fhios agad fhéin, in, san aimsir seo cineál iar-Chovid agus maidir leis an dóigh a bhfuil costaisí ag dul in airde ag daoine, tá sé doiligh cineál daoine a mhealladh amach ach an, is dócha an UPS nó an rud atá againn nó an unique selling point atá againn ná feidhmíonn muid trí mheán na Gaeilge so má thagann daoine isteach labhartar leo trí mheán na Gaeilge ar dtús agus cuidítear leo más foghlaimeoir iad. Tá foireann iontach ins an chaifé againn. Bíonn i gcónaí duine den fhoireann raidió ag crochadh thart le bheith ag caint le cuairteoirí agus ag tabhairt cineál cainteanna dóibh maidir leis an stair a bhaineann leis an áit agus an dóigh a bhfuil rudaí ó thaobh na Gaeilge de i mBéal Feirste agus sna Sé Chontae. sna Sé Chontae i gcoitinne. So yeah, tá muid, tá muid ag déanamh go maith. Is dócha ó thaobh an todhchaí de, tá muid ag iarraidh níos mó cúrsaí a chur ar fáil agus tá muid díreach i ndiaidh Oifigeach Forbartha Gnó a cheapadh ansin agus fuair muid maoiniú ón Chiste Infheistíochta Gaeilge, maoiniú atá siadsan ag stiúradh a tháinig fríd an Roinn Phobail anseo ins an Tuaisceart agus an príomhról a bheas ag an oifigeach sin ná go mbeidh siad ag iarraidh gnó a mhealladh isteach. Bhí muid ag déanamh tionscadal ar na mallaibh ansin nuair a thosaigh muid ag. Is dócha, rud nua dúinne, bhí comhlacht i Sasana ag iarraidh orainn duine le Gaeilge a aimsiú, Gaeilge Uladh a aimsiú le closleabhar a thaifeadadh. So, rinne muid na seisiúin stiúideo uilig léi, rinne muid féin an eagarthóireacht uilig ar fad agus ansin Tá an píosa nó an closleabhar sin anois amuigh ar an idirlíon so tá muid ag iarraidh a bheith ag forbairt ar na rudaí sin ar fad agus chomh maith le gach rud eile agus gach áit eile is dócha go mbaineann an brú nó an dúshlán is mó atá againne ná easpa ama agus easpa acmhainní daonna so Táimid i láthair na huaire ag. Beidh spriocdháta iarratais ag druidim ag deireadh an lae inniu le haghaidh poist eile. Tá muid ag iarraidh duine a cheapadh a bheas ag forbairt an caifé agus ansin ar an tseachtain seo chugainn tá súil againn go mbeidh muid ábalta labhairt le daoine a chuir isteach ar chúpla ról ins an fhoireann chraoltóireachta. Tá muid ag iarraidh. Iris Craoltóir lánaimseartha a cheapadh chomh maith le Iris Craoltóir páirtaimseartha a cheapadh. Is dócha go raibh moill ar an phróiseas sin mar bhí tá beirt istigh linn ar scéim a bhí maoinithe ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge ach bhí ciorruithe ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge i mbliana de mhilliún punt agus ní bheidh an scéim sin ag leanstan ar aghaidh. So, bhí orainn amharc ar an bhuiséad seo againne le feiceáil an raibh muid ábalta go fóill a bheith ag tabhairt faoi an dá phost sin. So, look, tá mé sásta a rá go mbeidh muid ábalta rud éigin a chur amach chuig na daoine sin a chur litir iarratais agus CV chugainn gan mhoill le cuireadh a thabhairt dóibh chun agallaimh a dhéanamh don dá ról sin, lánaimseartha agus páirtaimseartha. So, tá's agat féin, i gcónaí graitheach agus baineann an rud is mó is dócha ná go bhfuil muid ag iarraidh níos mó rudaí beo a dhéanamh ar an raidió agus tá ag éirí linn go pointe i láthair na huaire ach ba mhaith linn a bheith ábalta a rá go bhfuil an foirgneamh oscailte go dtí am áirithe san oíche, go mbeidh gach stiúideo lán de dhaoine either ag traenáil nó ag taifeadadh seó nó fiú ins an stiúideo beo ag déanamh clár. atá ag craoladh amach beo. So sin an sprioc go mbeidh an potential an fhoirgnimh seo iomlán líonta i gcionn cúpla bliain. Tá plean straitéiseach againn trí bliana agus tá muid díreach tosaithe air. So tá go dtí deireadh 2024 leis na spriocanna sin a bhaint amach agus tá ag éirí go maith linn i láthair na huaire. OK, cionn tá's agam go bhfuil sé mar sprioc agaibh go bhfaighidh sibh ceadúnas stáit chun a bheith in ann craoladh ar FM timpeall na Sé Chontae nó Thuaisceart Éireann? An bhfuil aon aiseolas faighte agaibh ón Údarás Craolacháin Ofcom maidir leis an gcoincheap seo agus an síleann tú go bhfuil an coincheap atá agaibh réalaíoch?
Is dócha é. Tá cúpla Tá cúpla fréamh nó níos mó na sin ag baint leis an cheist. Mar dúirt mé is stáisiún raidió pobail muid, tá ceadúnas againn ó Ofcom agus maidir le gach stáisiún raidió pobail eile Feidhmníonn muid tríd na cineál treoirlínte nó na rialacha agus na srianta atá ann maidir leis sin. Níl, go díreach, níl cead ag stáisiúin raidió pobail ins an Ríocht Aontaithe a bheith ag craoladh ach amháin taobh istigh de limistéar cúig chiliméadar. Now, tá, is stáisiún ar leith muid agus thuig Ofcom é sin so tá, má théann tú níos mó ná cúig chiliméadar amach ó Bhéal Feirste, beidh tú ábalta muid a chloisteáil go dtí pointe áirithe agus bhí siad iontach flaithiúil maidir leis an limistéar linne. mar is rud ar leith é raidió Gaeilge é ins an Ríocht Aontaithe, ach le bheith ag craoladh in áiteanna eile ins an Ríocht Aontaithe, más maith leat, agus caithfidh muid labhairt ins na téarmaí sin mar sin an limistéar ina mbíonn Ofcom ag feidhmniú, tá rud acu darbh ainm small scale dab nó SSDAB, na raidiónna dab atá ag daoine. Tá deis againne cur isteach ar iarratas le bheith ag craoladh i gceantar Dhoire, nó ceantar an Fheabhail atá i gceist go díreach, so tá tú ag caint ar chathair Dhoire, Dún Geimhin agus Léim an Mhadaidh agus an rud atá ag. le déanamh againne ná cur isteach ar cheadúnas le bheith ag craoladh tríd an dab, an small scale dab seo. Now, an rud atá le déanamh againn fós ná pobalbhreith ins an cheantar sin a dhéanamh nó suirbhé a dhéanamh le feiceáil an bhfuil éileamh ann. ar dtús báire agus nuair a chuir muid, más maith leat, an cheist ar mhuintir Chultúrlann Uí Chanáin, bhí siad an-iontach tógtha faoi agus go raibh siad ag iarraidh labhairt linn agus cuireadh a thabhairt dúinn dul suas ansin agus labhairt le muintir an cheantair sin. Ach an rud, tá coinníollacha ar leith ag baint leis an small scale dab agus just caithfidh muid, a bheith cinnte go bhfuil muid ag comhlíonadh achan uile rud. Mar shampla, ní féidir linn féin cur isteach ar an chéad saghas den cheadúnas agus an rud atá i gceist ná Community Digital Service Provider nó CDSP mar an rud a bheadh le déanamh againn oifig a bheith againn thuas i gceantar Dhoire agus duine lánaimseartha a bheith lonnaithe agus fostaithe ansin, rud nach bhfuil muid ábalta a dhéanamh nó tabhairt faoi i láthair na huaire mar gheall ar mhaoiniú agus gach uile rud. Ach tá saghas eile de cheadúnas, is go díreach DSP nó Digital Service Provider agus má fhaigheann muid nó má éiríonn linn é sin a bhaint amach, Tugann sé an deis dúinn a bheith ag craoladh go díreach ón stáisiún s'againne anseo fríd an multiplex atá acu thuas ansin gan duine ar bith a lonnú ins an cheantar ach dar ndóighe má tá muid ag dul a bheith ag craoladh ins an cheantar sin tá muid ag iarraidh go mbeidh daoine ón cheantar sin páirteach so tá muid ag amharc ar rudaí goidé is féidir linn a dhéanamh. Maidir leis an 'small scale dab', an rud atá i gceist le 'ag Ofcom' ná go mbeidh ceantracha eile ag teacht ar bord is dócha. Tarlaíonn sé gach cúpla bliain so beidh ceann i mBéal Feirste nó ceantar Bhéal Feirste, Lios na gCearrbhach i gceann cúpla bliana. Tá daoine ag caint ar Iúr Cinn Trá agus an ceantar sin. Tá Lár Uladh i gceist, sin ceantar s'agamsa, tá tú ag caint ar Dún Geanainn agus an Chorr Chríochach. So beidh siad, beidh Ofcom ag iarraidh na ceantracha sin teacht ar bord agus dream áirithe a bheith i mbun an, más maith leat, an ceantar dab sin. Maidir le FM, Tá plé ag dul ar aghaidh, agus seo is dócha an phréamh eile a bheadh ar an scéal, tá plé ag dul ar aghaidh le tamall fada, is dócha go raibh níos mó ná cúpla cruinniú ann i mbliana cheana féin in 2022, maidir le straitéis na Gaeilge ins an Tuaisceart nó ins na Sé Chondae anseo. Bhí moladh ann, de réir mar thuigim, go mbeadh stáisiún raidió pobail Gaeilge fud fad an Tuaiscirt ach, de réir mar a thuigim, Sin ceann de na moltaí a bhí ann ach moladh eile agus is dócha go bhfuair sé i bhfad níos mó tacaíochta agus a leithéid sin, go mbeadh cineál maoiniú agus tacaíocht níos mó tugtha dúinne, Raidió Fáilte, an t-aon stáisiún Gaeilge in san Tuaisceart, le go mbeidh muid ábalta a bheith ag craoladh ar FM fud fad an Tuaiscirt. Ach. Dar ndóigh, ní bheidh an roinn nó ní bheidh an cinneadh sin déanta ag an Feidhmeannas anseo in sa Tuaisceart. Sin, is Ofcom a dhéanann an cinneadh sin. So, beidh go leor le plé ag go leor dreamanna faoi sin ach tá muidinne, mar a dúirt muid, is stáisiún pobail muid agus bíonn muid ag brath go mór ar chraoltóirí deonacha ach Má thagann daoine isteach le rá linne, táimid ag dul a chur méid áirithe maoinithe ar fáil daoibh le bheith ag craoladh fud fad na sé chontaetha ar FM. Bheadh ar an maoiniú sin a bheith suntasach go leor le tabhairt faoi níos mó foirne, níos mó, agus níl muid fiú ag caint ar na craoltóirí, táimid ag caint ar níos mó foirne riaracháin agus airgeadais agus gach rud mar sin. So, beidh le feiceáil, is dócha. Tá cara sa chúirt againn ins na pléanna sin ach mar a dúirt mé, faigheann muidinne, bhuel, tá an miontuairiscí na gcruinnithe sin ar fáil don phobal ach níor tháinig duine ar bith chugainn le rá, you know, Ba mhaith linn go mbeidh sibh páirteach ins an phlé seo ach mar a dúirt mé tá cara sa chúirt againn atá páirteach ins an phlé sin. Tá na miontuairiscí ar fáil go poiblí agus sin an fáth go bhfuil an t-eolas againn but mar a dúirt mé má tá siad ag iarraidh nó má tá dream ag iarraidh ar Raidió Fáilte a bheith ag craoladh fud fad an tuaiscirt bheadh orthu teacht aníos le maoiniú suntasach fóirsteanach le cuidiú linn é sin a bhaint amach.